mɔgɔw bɛ faga o ɲɛna mɔgɔw bɛ lajaba o ɲɛna k'olu kɔni bɛ yan an ka nafolo bɛ ka taga fɛ aéroport yɛrɛ an ka aéroport yɛrɛ la yɛrɛ piscine yɛrɛ dayɛlɛn k'u ko k'u jɛ ka ɲa an ka dugukɔrɔla bɛɛ peselen b'u bolo ka ɲa dɔw wulila k'o kɛlɛw kɛ mopti dɔw wulila k'o kɛlɛ kɛ gawo a fɔ mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ gawokaw kan kabiri 2006 gawokaw bɛ kɛlɛ la 2011 gawokaw bɛ kɛlɛ la 2012 gawokaw ko ko élection yɛrɛ kana kɛ fewu ko tant que eh, sécurité insécurité b'olu fɛ yen gawokaw y'o kɛlɛ kɛ tɔnbukutukaw y'o kɛlɛ kɛ kidalikaw y'o kɛlɛ kɛ mɔpti ka wuli ka na kɔsa in na ka na don minisima ko in na u ka fɛn minnu bɛ minisima ka bɔrɔ kɔnɔ magasin kɔnɔ ka taa ta minisima ta tɛ o mɔptikaw ta don an wuli k'a fɔ ko u ye nin kɛra in da an ka jamana danbe y'an ka an ka jamana danbe bɛ min jamana jama bɛ min jamanadenw burujalen bɛ kɛ jamana danbe u taar'u ka tata de ta minisima ka cour kɔnɔ parce que u y'a dɔn u nana trompeli de la donc nin kɛlɛ ninnu fɛn fɛn an kɔni bɛ fɛn kelen pe de dɔn fanga ka fagobanciya a n'a ka jamana janfa o de bɛ yen donc tubabukaw b'a tubabuw b'a fɔ cogo min na la faillite de l'état donc a tɛ se ka bɔ o kan donc o faillite de l'état in ni fanga ka binni fanga ka fanga ka dɛsɛli a n'a ka fagobanciya a n'a ka i kɔdon jamanadenw na o jukɔrɔma tintinbaga ye jɔn ye o ye faransi de ye o tuma anw ko sisan la an ka fara ɲɔgɔn kan nka parti sadi ko ale bɛna bɔ ni mɔgɔ min bɛna fara an kan an ka o bɔli kɔnɔna na walima ka na dɛmɛli kɛ o bɔli kɔnɔna na an ko kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn an k'an bɛɛ kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bourse travail la a bɛ kɛ daminɛ de ye dɛ parce que an bɛna ŋaniya de fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ɲɛna dogo tɛ min na n'an y'a ŋaniya fɔ ka maliyɛnw ye o ɲɛma ko daminɛ don de n'a sera ka ban o don o ye hɛrɛ ye nka ko min bɛ daminɛ don min na ka ban o don o ko in o fili tɛ ban sabu n'an kelen tɛ f'an b'a fɛ k'an bolo bɔ dɔw nɔfɛ an ka hakiliw ka ɲɔgɔn ta dusukun ka ɲɔgɔn ta hamiw ka kɛ kelen ye o la jumadon kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn o bɛ kɛ anw ka ŋaniya yira ye ka se bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'an bolo manabɔ kɛlɛ bɛɛ fɛ kɛlɛ kɛ fɛn fɛn n'a bɛ mali segin a ka danbe kɔnɔna na a fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye min ye ɲɔgɔn faga jugu in ka bɔ jamana kɔnɔ an t'a fɛ ka mɔgɔ si to an t'a fɛ ka cma to an t'a fɛ ka plateforme to an t'a fɛ ka amadu kufa n'a ka jama to an t'a fɛ ka donsow to an t'a fɛ ka dana amasagu to an t'a fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye maliyɛn ye an ye ɲɔgɔn jelikɛnɛ min bɔn dɛ ka tagama o jelikɛnɛ na dɛ o jelikɛnɛ k'an waaju sa an ka segin an kɔ ka tila k'a dɔn k'a fɔ ko jugu ye min ye an ka ɲɛmɔgɔ ko ko jugu dɔnnen tɛ anw b'a dɔn jugu dɔnnen don jugu ye jɔn ni jɔn ye jugu ye mɔgɔ minnu ye mɔgɔ minnu ye minnu y'an ka jamana k'a halaki ni bɛɛ dun ye ka jamana nafasɔrɔsiraw bɛɛ cɛ ka bɛn olu damaniw ma olu ye jugu fɔlɔ ye o ye an yɛrɛ juguw ye minnu b'an ani minnu bɛ ɲɔgɔn cɛ jugu minnu kɛra sababu ye k'o labɛn dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni parce que mali ko in labɛnna dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni ka taa o tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye diɲɛ nafolobatigiba ye n'o nafolobatigiw ye n'a bɛ f'o ma ko capital financier mais n'o ɲɛ kun bɛ faransi n'o ɲɛ kun bɛ faransi i tɛ se k'an ka fanga jalaki k'i kɛ ka faransi to yen i tɛ se ka faransi fana jalaki k'an ka fanga to yen mais solution min b'an ka fanga bolo a ka dɔn k'a fɔ an filila n filila bɛ yɔrɔ bɛɛ dɛ n filila n seginna kɔ mais n filila mais a bɛ kɛ n ta ye ko ala y'a a y'a kɛ ye ala ye kɛra sababu de ye ala ye sababu de ka ye sababuya de bila k'i ka ye ɔ n'anw fana fana tɛ ala kɔn ye k'anw bɛ ala contre la ko ala b'an contre la a dun y'an bɛɛ de da o tuma ala kelen fana bɛ sebaaya d'anw ma ka tila k'a yir'i la o n'i t'i kɔfilɛ o tuma an fana bɛ kɛ sababu ye k'a yira k'a fɔ ala t'i ka faciɲɛ tɛ o tuma o ala kelen a ka sebaaya kɔnɔna na a bɛ se ka se di faso jama ma an b'o de ɲinina k'a deli a ka se di faso jama ma donc nin ye a bɛ fɔ an b'a fɔ nin de ma mouvement démocratique et populaire démocratique bɛɛ sago b'a la populaire mɔgɔ minnu ɲangatalen don dɛ jamana kɔnɔ dɛ olu ka fara ɲɔgɔn kan dɛ ani mɔgɔ minnu hakili bɛ mɔgɔ ɲangatalenw na ko mɔgɔya b'u sɔndɔmɛ la ko adamadenya b'u sɔndɔmɛ la olu ka fara ɲɔgɔn kan ka kuntilenna kelen yira jamana la jamana ka sigi kala kelen kan ayiwa o de don an b'a ye n'an maliyɛnw ka ka bɔ n'an ye mɔgɔw y'a ɲɛma a kɛra komi an bɛ taa faden kɛnɛ de kan sisan k'an kale ɲɔgɔn ye o tuma n'a da tora min na o na o n'a fɔ n'a daturula ko se kɛr'i la o na se ka mabalima n'a daturula ko i ye janfa kɛ o fana b'o fɔcogo bɛ kɛ yen o tuma anw kɔni ka jate la kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn wulikajɔ kura tɛ dɛ wulikajɔ dɔ de don parce que wulikajɔ laban minnu kɛra jamana in kɔnɔ an bɛɛ y'a ye silamɛdinɛ mɔgɔw ye mɔgɔw wele ka taa stade omnisport vingt-six mars fa mɔgɔ taara dɛ jama bɔra ka taa ka taa yɔrɔ fa dɛ ko seli bɛna kɛ jamana ye ko duwawu don bɛna kɛ jamana ye mɔgɔw bɔra dɛ a y'a yira ko mɔgɔw degunnen don mɔgɔw bɔr'o la tugun kalo tile avril kalo tile duuru jama min bɔra ka bon hakili ma dɔ bɔra dɛ donc o fana kɛra halisa sago ma sɔrɔ sago ma sɔrɔ ka da mun kan fanga m'i da ka miiri ka nin kɔrɔ ɲini nin kɔrɔ ye mun ye ne ko n ko jamanadenw ye n ta ka n kɛ fanga ye mais nin kɔrɔ ye mun ye a kɔrɔ tɛ fila ye dɛ i n'i ka jɛɲɔgɔn jugu n'o ye faransi ye aw bɛ min na nin ye tan a y'an tɔɲɔ ten tɔɲɔ sera a dan na ten sa donc o tuma bɔli min bɛ kɛ kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn o fana ye bɔli dɔ de ye mais bɔli min don a b'a fɛ ka danfara don a ni bɔli tɔw cɛ ka ko sama ka se a dan na a dan tɛ dɔwɛrɛ dɛ faso jama sago président nin yɔrɔ la jamanadenw caman ko ko k'i ka da kan i ka conférence de presse laban anw hakili b'a la kuma banyɔrɔ i ye soulèvement populaire fɔ mais de façon démocratique yala i t'i da don la k'o fɔ an ye wa n'i kɔni ko soulèvement populaire ne ma da a la ni fanga bɛ si dɛ ka da kan an ka jamana kan ni jamanadenw wulila ɲɔgɔn fɛ don kelen na o bɛ sɔn ka kɛ fanga bandon ye i t'a ɲɛfɔ an ye yanni mɔgɔw ka bɔ k'a fɔ k'u t'u bɔkun dɔn
mɔgɔw bɔ bɔkun bɛ yen seulement aw ka bɛ taa meeting populaire de kɛ mouvement démocratique et populaire wasa a ka s'a dan na fo ŋaniyaw ka ɲɔgɔn ta dɛ y'a dɔn anw y'an ta fɔ anw t'a fɔ an kelen k'a kɛ an b'an bolo ɲɛ bolo bɔ mɔgɔ tɔw nɔfɛ n'i wulila k'i bɛ bila jama ɲɛ kana taa ka jama to i ni jama ka taa mun de ka s'a dan na min ka kan ka s'a dan na a fɔlɔ ye min ye an bɛ min ɲini Ibrahim Boubacar Keïta an y'a fɔ a ka faransi sen bɔ a k'a yira an na k'ale bɛ se parce que anw fɛ a tɛ se nka a k'a yira an na k'a bɛ se n'a kɛra o bɛ diya an ye parce que o bɛ ko surunya a ka faransi sɔrɔsiw bɛ an ka FAMa yɔrɔ minnu na u ka faransi ka sɔrɔsiw sama ka bɔ yen k'an ka sɔrɔsiw commandement to jamanadenw bolo filanan ye min ye MINUSMA a ka faransi fana MINUSMA fana bɔ faransi bolo jamana wɛrɛw ka baara kɛ n'a ye nka nin bɛɛ lajɛlen ka mali de dɛmɛ an tɛ Barkhane ko in na koyi a naaninan ye min ye sigikafɔ bɛrɛbɛrɛ minnu ye marifa ta olu ni jamanaden tɔw minnu ma marifa ta nka n'an bɛɛ tɔɲɔlen don olu ka na an k'an sigi an ka fɛn kelen bɔ jamana kɔnɔ an ka ɲɔgɔn faga bɔ yen an ka sigikafɔ bɛrɛbɛrɛ kɛ o tuma fanga taabolo ka yɛlɛma donc yalɔ n'a fɔra k'an b'o bɛɛ kɛ jumadon kelen na a bɛ se ka kɛ ko balilen tɛ ko tɛ yen ko fanga jama tɛ se ka tɛmɛ min kan nka o tɛ juma ɲini fɛn ye sabu n'an y'o kɛ an bɛ taa ka dɔw to an man kan ka taa ɲɔgɔn to nin sen an kan ka wuli n'a ye ɲɔgɔn bolo de o tuma ŋaniya yirala jama bɔra seginkɔ t'a la mais hakilinaw de bɛ kɛ k'a dafa ka taa f'an ka sago sɔrɔ an wulila Musa kama don min na a ma kɛ don kelen na an y'an sigi kalo tile mugan ni wolonwula octobre kalo la Musa taara janvier mars kalo tile mugan ani wɔɔrɔ nka an y'o bɛɛ kɛ ko ɲuman na ɲɛfɔliw an ka ɲɔgɔn faamuya an t'a fɛ a ka juguya ka tɛmɛ nin kan mais jelikɛnɛ bɔta cayala sisan dɛ ɔ donc o la ni faamaw bɛ se u ka faamuya u ka segin u kɔ tout de suite n'u tɛ se ka segin u kɔ hɔrɔnya yɛrɛ la jamanadenw k'u lasegin kɔ k'u bila kɛrɛfɛ o bɛ kɛ sira o bɛ kɛ cogo di o bɛ kɛ cogoya min na sini n'an ye ɲɔgɔnye kɛ jumadon n'an ye ɲɔgɔnye kɛ ka welewelekan bila mɔgɔ mɔgɔ na n'u n'u ka an ye minnu fɔ an bɛna kuma wɔɔrɔ min fɔ sen wɔɔrɔ min fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ k'i sɔnna dɔw ma ko dɔw yɛrɛ b'i bolo ka fara o kan min ka ɲi ni an ta ye an bɛ sigi ka kuma n'an sigira ka kuma tuma ni bɔli filanan kɛr'o la walima ni sabanan kɛr'o la don min na o y'an o y'an selen ye bɛrɛbɛrɛ la kɔrɔ k'an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma n'an ye fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a baara ɲɔgɔn fɛ a bɛ baara cogo min na ɲɔgɔn fɛ an ta b'an kɔnɔ mais anw kelen ta tɛ an bi jɛ ka démocratie sigi a minɛn kun mais a taamata fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ fɔlɔ min ye n'an taara ka ka kidalikaw to an sɔrɔla ka wuli an ma an ma an ma sira jan taama n'an taara ka masinakaw ni ɲɔnɔnkaw to ani eh, sankaw to donsow bɛ yen de dɛ an ma taa n'an taara ka bankasikaw to donso bɛ yen dɛ an ma taa n'an taara ka iyadi to munumunu na kungo kɔnɔ ka amadu kufa to munumunu na kungo kɔnɔ an ma taa dɛ n'an taara ka kayikaw to an ma taa dɛ donc an bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka kungelenlakaw kɛ ɲɔgɔn na cogo min na segukaw t'o la sikasokaw t'o la ee région bɛɛ mali région bɛɛ de don k'olu ni min tɔɲɔnen tɛ ko marifa bɛ ka ci don o don o tɔɲɔnen bɛ k'a fɔ ko fanga taabolo bɛ ka juguya olu ma mais nin bɛɛ lajɛlen bɛ fanga faransi ka mara kɔnɔ donc o de ma an ka an ka yɛrɛmahɔrɔnya kuraya an ka yɛrɛmahɔrɔnya kuraya ka taabolo kuraya jamana kɔnɔ o nɔfɛ ko de don dɔwɛrɛ si tɛ donc o la a bɛ hakilina an kelen tɛn'a kɛ o de bɛ na ni mouvement démocratique kɔrɔ ye kelen an kelen tɛ mais taabolo fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ wajibi bɛɛ lajɛlen kan nka nin tɛ baaraw daminɛtɔ ye minnu bɛna ibrahim bubakari keyita gɛn ka bɔ fanga la wa aa n'a m'i cogo dɔn a bɛ taa dɛ n'a m'i cogo dɔn a bɛ taa nin mouvement bɛ taa n'a ye ni jamanadenw ka hɛrɛ b'o de la haraka ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan kabini sisan kabini sisan ɛɛ docteur ɛɛ maliyɛn fanba ko ten kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ jamana kɔ kan k'u y'e ye pankurunjigikɛnɛ la ni tɔgɔ dalen bɛ modibo keyita la politikimɔgɔ kelen min yera ka taa salif keyita kunbɛn a ka kuma fɔlen kɔfɛ k'o kɛra e de ye yala i bɛ se k'o commenter an ye dɔɔni wa salif ye kuma min fɔ jalaki cayara jamanaden dɔw fan fɛ dɛ ka fɔ a m'a ka fɔta fɔ yala ye hakilina ye mun y'a la salifu ye jamanaden de ye salifu yɛrɛ bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ a don na yɛrɛ n ye dɔ fɔ a ɲɛna yɛrɛ ɛ n ko u bɛ tila ka ngɔnbɛrɛw ni yefuw kɛ saraka ye fanga min ka taabolo bɛ yen o la ko fɛn tɛ b'o la yarɔ o ye salifu ko ye dɛ o y'a yɛrɛ ko ye filanan ye min ye salifu kumana a kɔrɔ fɛ a y'a kɔrɔ bilasira a y'a kɔrɔ ladi o ye dɔgɔ ka kɛta ye ka se kɔrɔw ma salifu tɛ politikimɔgɔ ye a y'a yira cogo min na a tɛ fanga ɲininaw ni ala ye min d'ale ma ni fanga taabolo ka ɲi jamana kɔnɔ salifu ye sanu de n'i taara afiriki du sud n'i ko mali mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ mali dɔn n'i ko salifu keyita ka dugu u b'a fɔ k'u bɛ salifu keyita de dɔn n'i taara etats unis n'i ko i ko mali u b'a f'i ɲɛna ko somali nka n'i ko ko tɔnbukutu u b'o dɔn n'i ko salifu keyita u b'o dɔn n'i ko ali farika ture u b'olu dɔn etats-unis ka tɛmɛ hali mali yɛrɛ kan yarɔ donc n'i y'o jate minɛ k'i to a ka dɔgɔninya kɔnɔna na a ye ibk dɛmɛ k'a kɛ perezidan ye o kɛra o donc k'a to a ka dɔgɔninya kɔnɔna na k'a ye k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛ juguya la a nana ka n'a fɔ kɔrɔ i bɛ nin min na nin ye tan kɔrɔ e k'a lajɛ bani e ka ɲa i ka an denkɛ bila ka taga an denw bila ka taa n'i bɛ se ka sunɔgɔ a m'a fɔ ko k'a den faga dɛ a ko i den bila ka taa n'i bɛ se ka sunɔgɔ i bɛn'o fɔ ne ɲɛna o tuma i k'a dɔn o cogo la k'a fɔ n'a sɔrɔ i sen de bɛ juru la mɔgɔ de bolo birilen b'i kan na e dun b'a dɔn e tɛ se ka bɔ a to jamanadenw ye mɔgɔ wɛrɛ ka taa baara kɛ i kana na an tɔgɔ bɔ an na i kana an ka maninka danbe bɔ an na o ye dɔgɔ ka fɔta ye ka se kɔrɔ ma Salifu tilala ka mun fɔ a ka kuma a m'a fɔ mais ne y'a faamuya a nana ka na jo di a dɔgɔkɛ ma n'o ye ne yɛrɛ ye salifu ye jo di a dɔgɔkɛ ma yɔrɔ jumɛn na parce que a ye nin min fɔ ne ye nin fɔ ka tɛmɛ hali n'a sɔrɔ n m'a fɔ a fɔ fɔ cogo la an ye nin fɔ ka tɛmɛ an ko ko faransi nakun t'an dɛmɛli ye dɛ u nana n'u ka agenda de ye wa n bɛ min fana fɔ maliyɛnw k'o faamuya ne de wulila ka taa ansadini nɔfɛ siɲɛ fila ɲafunke ansadini mɔgɔw ko ne ma o waati la a n'an bɛ se k'an ka badenya kɛlɛ ban cogo min na a y'o fɔ an ɲɛna an k'a ban n'o tɛ a n'a b'aw ɲɛna k'a fɔ ko faransi bɛna ko etazini bɛna k'u bɛna anw de kama a b'aw yɛrɛ sɛgɛn u tɛna anw kama u tɛ se anw ma anw kidalikaw u tɛ se anw ma olu yɛrɛ y'o fɔ yen u y'a fɔ ne ɲɛna iyad ag ghali ka cidenw y'a fɔ ne u tɛ se anw ma koyi u mago bɛ mali bɛɛ de la parce que u ka agenda b'u kɔnɔ bolo ka se mali ma a dɔn ala kama nkalon tɛ an y'a sɛbɛn ka tila ka na n'a ye ka n'a yira aya la ka tila ka na n'a ye ka n'a yira sɛk modibo jara la o ma an minɛ ni barika ye aya fana ma minɛ ni barika ye ka tila k'a fɔ an ɲɛna fana ansadini mɔgɔ k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ayiwa sisan iyadi tilala anw na dɛ a kelen ŋaniya ɲuman t'a kɔnɔ a bɛ k'i ɲɛsin mopti yanfanfɛla fɛ a bɛna min kɛ o fɔra ɲɛna tile saba sani kɔna ka atake wa an y'a lase a seyɔrɔ fana la fana an y'a fɔ jango ɲɛna an y'a fɔ sidi ture ɲɛna sidi alasani ture sécurité d'état a fɔra aya ɲɛna a fɔra nin bɛɛ lajɛlen ɲɛna u y'u sigi k'u bolo da u sen kan jɔnkunda ye ka sɛbɛn kɛ faransi jiginna donc o la nin bɛɛ de b'a to ne b'a fɔ k'a fɔ an ye ɲɔgɔn jeli kɛnɛ bɔ dɛ an ye ɲɔgɔn jeli suuru yɛrɛ de est ce que jeli min suurula o man k'an waaju k'a fɔ an ka mɔgɔ tɛna n'a ban place la an bɛna to nin na u b'an bɛɛ ban kelen kelen i komi n ye min fɔ ne la ka n ye min fɔ marokɛnw ka télévision na n bɛ segin a kan n ko faransi bɛ se ka nin yɔrɔ in sumaya tɛ tɛ tɛ tɛ tɛ nka a sumaya kuma ma se faransi de bolo wa ni faransi y'an ka jamana sumaya a bɛ kɛ faransi ka nafasɔrɔsiraw bɛɛ de tɔpɔtɔli ye wa n'u b'a sumaya fana o don na u bɛ amadu kufa bɔ baara la u bɛ iyadi agali bɔ baara la u bɛ caman bɔ baara la minnu hakili la k'a fɔ k'i bɛ ka baara k'u ye u bɛ nin bɛɛ de bɔ baara la o b'a sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka wuli génération kura wɛrɛ ye tugun o tuma an ka jamana bɛ to u ka jɔnyajuru kɔnɔ a bɛ sa jɔnyajuru kɔnɔ o tuma an t'o faamuya san'o waati ka kɛ n'o tɛ sɛki awusa o ye état o tun ye iyadi ka état major yɛlɛmana mankan ban fanfɛla fɛ a k'a bɛna mankan ban a taara ale de taara a fɔ ɛmɛnɛla ɲɛna algérie a ko he mali tɛ tila an ye tilaleko in dabila an ka taa accord ninnu kɔnɔ a ye tilaleko kuma in bɔ a da pewu komi u bɛ siran a ɲɛ ka d'a kan sɔrɔdasikɛ don a nana ka na k'a bɛna a bolo bɔ mali fanga nɔfɛ ko k'a ɲini ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ olu ka bɔ kungo kɔnɔ o dɔnna faransi fɛ don min na don min na a dɔnna faransi fɛ a taara réunion na minusima cour kɔnɔ u y'a ka mobili plastifié a nana don mobili kɔnɔ a kɛra sogo morceau ye donc faransi tɛ tulonkɛ la dɛ an bɛ nin min na u tɛna na tulonkɛ u tɛ tulonkɛ wa an yɛrɛ k'a yira k'a fɔ an bɔra mɔgɔ sɛbɛlamaw de la an ye sɛbɛla mɔgɔ sɛbɛlamaw de an ko faransi ka taa ni faransi taara yala an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ wa n'an ko kɔni hali o ɲininkali kɛ an ye modibo keyita neni an ye babɛnba neni wagatiw tɛ kelen ye dɛ an ye firun neni wagatiw tɛ kelen ye waatiw ye kelen ye waatiw ye kelen ye yɔrɔ min na nafasɔrɔ sirako la waatiw ye kelen ye waati bɛ se ka gɛlɛya cogo jumɛn na ka tɛmɛ babɛnba ko faransɛw nana de o u ko babɛnba ma an bɛna sigi sikaso an bɛna an ka base militaire kɛ sikaso parce que u bɛ samori nɔfɛ an b'an ka base militaire kɛ sikaso tata in ka ɲi an b'a labɛn i bɛ kɛ to i ka fanga la i bɛ fanga kɛ mɛ i b'anw niyɔrɔ di anw b'i bonya i ka jamanadenw b'i bonya anw mago bɛ min na an b'i ka jamana développé k'a d'i ma wa an kɔrɔ an b'an ta ta k'a d'i ma babemba banna babemba ko ko ayi baaraɲɔgɔnya an ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ mɛ aw tɛ se ka na ne ka ne ka dakaro to ka cɛ to min la aw tɛ se ka to mɛ n ko ye mɔgɔ kɛmɛ naani babemba k'a yɛrɛ babemba y'a yɛrɛ faga mɛ n ko mɔgɔ kɛmɛ naani u ye tili min siri u la o y'u bila ɲɔ doni min na ka taa gɔngɔndu doni min na ka taa n'a ye segu u ye baara min da u kan mɔgɔ kɛmɛ naani tɛ ba naani 4000 personnes faransi ye denmisɛnninw sara a la musow sara a la fɛn bɛɛ sara a la o waati ka gɛlɛn dɛ babemba tun bɛ se ka sɔn dɛ mɛ munna u ma sɔn hɔrɔnya ni danbe nɔfɛ ko a b'a to mɔgɔ b'a ɲɛ sira a ni fili hɔrɔnya ni danbe nɔfɛ ko a b'a to mɔgɔ b'a ni fili ni mɔgɔ min se k'i tɛ se ka hɔrɔnya ni danbe k'o tɛ se ka jamanadenw ɲɛmɔgɔya la k'o tɛ se ka ko in la k'o tɛ se ka e ni yɛrɛ k'e t'i ni di o kama bɔ mɔgɔ ɲɛ bɔ mɔgɔ ɲɛ cɛw bɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ sentiri siri u yɛrɛ la ka t'u yɛrɛ faga ka sentiri siri u yɛrɛ la ka t'u yɛrɛ faga ka tila k'a fɔ tugun k'olu bɛ hɛrɛ b'o kɔnɔ donc o la nka déclaration dɔ kɛra i kɔrɔkɛ kama k'a fɔ k'a ye kuma minnu fɔ ko nkalon kumaw don déclaration in bɔra faransi ambassade yɔrɔ la o balala o la
o tɛ bala o la o tɛ bala ne kɔni na faransi k'a ma sɔn kɛ n'a ma sɔn a ka preuve yira kɛ et puis u y'a fɔ cogo min na n'o y'a sɔrɔ olu tun bɛ kisɛ dun ka jɛ bala u t'a kɛ tan faransi ambassade bɛ ko bɛɛ la ŋani ŋani ŋani an ka jamana in kan o hakili la an t'a kalama u taara don rebellion cɛla o u ye HCUA eh, u y'o cɛci cɛci cɛci cɛci ka taa u ka mɔgɔw tata o la u nana don mouvement société civile kɔnɔ yan o u nana don parti kɔnɔ u y'a cɛci cɛci u ka mɔgɔ ta u y'o bɛɛ kɛ o donc vraiment eh, ni kuma ne ka kuma laban ye min ye i bɛ n'i kɔrɔkɛ wele juma don a bɛna bɔ wa eh, ne tɛna ne eh, ale bɛ ne kumakan mɛn n'a ye kumakan mɛn salifu wa n ka welewelekan banna salifu kɔrɔ min don aritisi don n'o tɛ ni salifu nana kɛnɛ kan a bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n b'o yɛrɛ de nɔfɛ n b'o yɛrɛ nɔfɛ n ka welewelekan fɔr'a ɲɛna ka ban da ni tulo wa n b'a fɔ yan fana mikoro la n'a nana a bɛ diya n ye kosɛbɛ kɔrɔ bɛ siran fɛn min ɲɛ n b'o f'a ɲɛna o tɛ bɔ a la kɔrɔ bɛ siran an kana taa ta wuli dugu la a bɛ siran an kana taa yɔrɔ kari kɔrɔ bɛ siran o ɲɛ mɛ o baara tɛ yen o baara tɛ yen parce que n'an ye yɔrɔ yɔrɔ kari a bɛ komi an y'an yɛrɛ de an y'an yɛrɛ de ka nafolo tiɲɛ donc kɔrɔ k'a bila a kun na k'a fɔ an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ mɔgɔw ka bɔ hɛrɛ kɔnɔna na ka bɔ baden kɔnɔna na ka muruti fari da ni muruti fari da la murutini bɛɛ tɛ karikari ye dɛ nka donc kɔrɔ ka don ko bɛ yen o tuma n b'a jigi sigi n'o ye a ka na an ka kɛnɛ kan o bɛ diya n ye salifu keyita bolo umari mariko an bɛna baro in sa baro in sera kuncɛ wagati ma an t'i lasɔrɔ wagati bɛɛ o de kama bi baro in kuntala janyana sisan an y'a ye k'a fɔ yɛlɛma bɛ ka don mali kiri tagabolo la aw ye kɛlɛ kɛ nin y'a san caman ye nin kiriko in na yala e hakilina ye mun ye o fana la ɔ juge kɔni wulilen bɛ bi u bɛ k'u bolo maga dosiba dosiba la nka a tɔ ka ca a tɔ ka ca ka d'a kan binkanni misɛnnin minnu bɛ yen u k'o lajɛ u ka baara taabolo la mɛ u ye baara taabolo min daminɛ tan ɛɛ anw b'a sankɔrɔta tɔn minnu sigira k'u b'a sankɔrɔta u b'u ka baara la u ka kɔntine u ka baara fɛ mɛ a ko wasa yɔrɔ ye min ye ka juge yɛrɛ wasa b'a kɔnɔ o ye jamana fanga mara maracogo ka yɛlɛma ka jamana kɛ sariya jamana ye donc o la bɛɛ bɛ lafiya kɔrɔfɔ laban bɛ kɛ mun ye k'a lase rajo ɲɛtaa ni an cakɛɲɔgɔn rajo minnu bɛ k'an lamɛn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'aw fo aw bɛ baara min na an b'a an b'a la kalama ka don o don ka mɔgɔw hakili sɔn ji la ka mɔgɔw ka kumakanw barika don a la ka ko lankolon bɛ jamana kɔnɔ k'a kɛlɛ ka mɔgɔw waju ka mɔgɔw ladamu a b'o baara bɛɛ la k'aw fo o la halisa a ka jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ jama ka bɔ arajo liburu an ye kɛlɛ min kɛ a la walasa arajo liburu ka kɛ jamana in kɔnɔ fɛn min an ye arajo liburu daminɛ ka sɔrɔ an ma sariya yɛrɛ donc o tuma an tɛ nimisa o la ka d'a kan aw bɛ baara min na bi bi in na hali ni fili bɛ dɔw la kuma dɔw la mɛ o fili in tɛ u bɛ bɔ a la ka d'a kan bɛɛ kumana